manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow wop ee eh, ale ma ye nin boisson in ma ye dɛ la ilaha ilala glory nin boisson in denmisɛnnin b'a min mɔgɔkɔrɔba b'a min a sukaro man ca ok nin boisson min filɛ nin ye dɔlɔ t'a la dɔlɔminna b'a min dɔlɔminbali b'a min nin boisson in bɛ bɔ turki de a dilannen don a fɛn kirikaraw man ca a dilannen don ni yiriden kɛnɛw de mais boisson in n'i bɛ fɛ k'a caman ye boisson in ɛndiw fɛ yen a camanba bɛ yen iran silamɛ jamana iran a camanba bɛ iran afghanistan a bɛ yen i y'a fɔ a pakistan a bɛ yen a gogo mali a bɛ yen senegali a bɛ yen donc boisson a dama ka kan bɛɛ la Glory i y'a fama a bɛ Mali la a bɛ Senegal yan a fitini bɛ yen a belebeleba bɛ yen n'i ye nin min dɔrɔn a banna i y'a fama a tɛ mɔgɔ bana a sukaro man ca n'i y'a min i fari bɛ walawala fɛn mun ka denmisɛnnin fari walawala fɛn mun bɛ denmisɛnnin kɛnɛya o bɛ fa wuli mɔgɔkɔrɔba la boisson glory a dankisɛ dan kumakisɛ kumabaden manden cɛ ani manden muso wa mori ani karamɔgɔ bala tɛ fɛn ne bala tɛ nkalon tigɛ aw ye ni ne ka nkalon tigɛ aw ye a bɛ se ka kɛ fili ye ni mɛnna tiɲɛ kɔnɔ n tɛ nkalon tigɛ boisson in dɔlɔko t'a la dɛ wa nin boisson in a sumalen a n'a sumabali a bɛɛ ka kan o fana b'a ni tɔw cɛ quoi a kalaman bɛ min a sumalen bɛ min n'i y'a kalama min e yɛrɛ b'i ɲininka o de ka di wa a sumalen nin boisson in kɔni

manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donso k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ee, fɛn min ye an ka an dɔgɔninw n'an kɔrɔw n'an tɔntɔnw ye n'o ye nɛgɛtalaw ye y'a fana puwatalaw nɛgɛtalaw vigiliw u bɛ deuil la bi c'est-à-dire banni b'u bolo u dusuman karalen don kasilen don ka sababuya kɛ an dɔgɔnin min tun bɛ yen n'u b'a wele ko lajaba junior ka bɔ bankoni na bɛɛ b'a dɔn ale ntanyana an b'a fɔ ala ka lahara sɔn sumaya association gros bras du mali u bɛ deuil la banni kɛr'u bolo n'o ye u ka mɔgɔ ye mun yɛrɛ cɛsirilen don association ko la kosɛbɛ lajaba ne terikɛ don lajaba junior tun y'an dɔgɔnin ye donc nɛgɛtala bɛɛ minnu bɛ région na minnu bɛ jamana kɔkanna la minnu bɛ deli ka na concours la minnu bɛ bamakɔ ka nɛgɛtala bɛɛ k'an b'a fɔ ala ka hinɛ taaba la ala ka a dayɔrɔ suma ala ka yen wusaya a ma ni yan ye anw yɛrɛ minnu bɛ balo la ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma lajaba junior ala ka lahara sɔn sumaya manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔw somaw ni donsow bi an bɛna video kɛ video bɛ mun kan nin y'an san duuru ye kɛlɛ dɔ la kɛlɛ in bɛ ka avancer o ye kɛlɛ jumɛn ye o ye basikɛtikɛla musomanw ani basikɛtikɛla cɛmanw an b'olu ka kɛlɛ la n'i bi kɛlɛ la cɛɛ ni musow i bi k'u dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ fangaba di musow ma fɔlɔ n'i tilala olu ka kɛlɛ la i bɛ cɛw ka kɛlɛ ta donc basikɛtikɛla cɛmanw an wulilen musow ka kɛlɛ la cɛmanw yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ basikɛtikɛla kɔrɔw bɛ k'an dɛmɛ basketkɛla kɔrɔ musomanw bɛ k'an dɛmɛ a cɛmanw bɛ k'an dɛmɛ parce que ko min kɛra ko ɲɛnama tɛ basketkɛlaw taara u dira dɔw ma ko ka taa basket kɛ u taara bin u kan u taara a jɛnɛya k'u la u taara u jukɛ u taara bin u kan ka jatɔya k'u la ka kakalaya parce que a bɛ fɔ o de ma ko kakalaya u taara kakalaya k'u la donc o kakalaya ko kuma an mɛnna a kuma na o jatɔya ko kuma an mɛnna o kuma na tu vois o julajuguya in anw mɛnna a kuma na bon ne tun b'a fɔ mɔgɔw tun m'a faamu u b'a fɔ ko ne da ka jugu dajuguya tɛ parce que n'i k'i bɛ julajugu kɔ dogo i b'a fɔ fɔcogo dɔ la mun bɛ julajugu arranger n'i k'i bɛ jatɔ kɔ dogo i b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la mun ni a ye ko min kɛ n'a tɛ dɔn kojugu ye i y'a faamu donc n'i bɛ fɛ ka jatɔ kɛlɛ i b'a ka jatɔya de fɔ n'i bɛ kakala kɛlɛ i b'a ka kakalaya de fɔ donc maintenant mɔgɔw bɛ ka kɔmanse ka ne kɔni faamuya donc musomaninw walidenw de don ekipe nasionali musomaninw walidenw de don u dira dɔw de ma ko ka taa basikɛti kɛ k'u ka taa ko ka taa mali jɔyɔrɔ fa basikɛti la n'olu taara mali jɔyɔrɔ ko ka taa fa basikɛti la n'olu taara k'u bɛ taa mali jɔyɔrɔ fa binkanni na u kalifara minnu na n'i ka fɛn kalifa zon na a tɛ tunu koyi mais ni i y'a faamuya wa ninnu mɔgɔw denmisɛnninw kalifar'u la u taara a kɛ julajuguya ni jatɔya ni kakalaya de ye donc o julajuguya n'o jatɔya n'o kakalaya k'o de kana fɔ ko k'o fɔ fɔcogo wɛrɛ la n b'a fɔ fɔcogo jumɛn na n b'a fɔ fɔcogo jumɛn na n y'o fɔ ko n da ka jugu o da juguya ne b'o fɔ koyi u y'o de kɛ u ye jatoya de kɛ minnu fa don aw fa ye jatoya kɛ minnu baw don aw baw i y'o faamu minnu baw ye fa ninnu dɛmɛ aw baw ye i y'a fɔ faw dɛmɛ jatoya de la donc o bɛ fɔ jatɔ ye jatɔ de ye kakala ye kakala julajugu ye julajugu de ye donc o bɛ fɔ koyi voilà donc maintenant o binkanni ko in o bɛ sen na ko ma ɲɛnabɔ donc gouvernement kan k'a dɔn ko tiɲɛ don basketkɛla cɛmanw bɛ yen a ma fɔ ko bin kɛra olu kan olu a olu ka wari de ma di olu bɛ kupuw ta u bɛ taa finaliw la mali tara u ni ameriki tara fo final la u ye diɲɛ bɛɛ bati ka taa basikɛti final la hali maliyɛnw t'a dɔn ko farafina ko ekipu kelen min sera ka taa c'est-à-dire coupe du monde final la basikɛti la k'o ye maliyɛn cɛmanw de u ye bɛɛ bati u ye faransi biɲɛ fara ka espagne ko biɲɛ yelen ka dɔw jɔki ci ka dɔw galaka kari ka dɔw yɛrɛ kuru ka taa final la u ni amerikɛnw hali maliyɛnw ma bɔ a kalama ee ala n ko buwa fo n ka dusukasi tɛ se ka ban hali an ma bɔ a kalama wa u taar'o fana na yan'u ka t'o la u ye coupe d'afrique joué mozambique o wariw ma di u taara coupe du monde na o wariw ma di hali sa u b'olu welewele o bɛɛ kɛra ka mɔgɔ kelen minnu to fédération na olu de bɛ yen julajuguya kɛra olu de tile la o fana tɛ musomanninw fana taara ka na ni coupe d'afrique fila dugukolo dir'u ma ATT ka dugukolo o dugukolo dir'o musomanninw ma IBK ka dugukolo ma di hali sini IBK dun ye papiye kɛ Ala ka lahara sɔn suma Buwa ye Buwa ye papiye kɛ k'a siɲe ka dugukolo d'u ma dugukolo yera maintenant dugukolo yera o dugukolo sɔrɔli tuguni o o mɔgɔ kelen minnu bɛ fédération ɲɛmɔgɔ la o dugukolo sɔrɔli sisan ko ko fo u ka taa ko ka taa ko conseil des ministres la conseil des ministres la ko fo conseil des ministres k'o siɲe k'o dugukolo bɛ di o dugukolo ko ma ɲɛdɔn sisan k'an ka papiye de kɛ ko k'o papiye bila ka taa cnt la alhamdulilayi rabilalamina papiye kɛra a taara cnt la dɔw ko ko e k'u bɛɛ ye kelen u bɛɛ tɛ kelen cnt mɔgɔw ye weleli kɛ i y'o faamuya wa jeudi u n'u bɛna kuma CNT mɔgɔw bɛna ko lajɛ an bɛ dugawu kɛ CNT de an fa minnu bɛ yen an ba minnu bɛ yen an kɔrɔ minnu bɛ yen an dɔgɔ minnu bɛ yen u k'a lajɛ k'a fɔ k'u tɛna basikɛtikɛla musomanw dɛmɛ k'olu bɛna hɔrɔnya de kɛ u tɛna basikɛtikɛla ekipe nasionali musomanninw dɛmɛ k'u ka terɛn sɔrɔ u bɛ n'u tara kun min na u bɛn'o de kɛ danaya dar'u ka kun min na u bɛ n'o de kɛ yɛrɛwoloya dar'u ka kun min na u bɛ n'o de kɛ jamana ka ɲɛtaga u bɛ n'o de kɛ jamanadenw hinɛ u bɛ n'o de kɛ u bɛ n'u makari de minɛ u bɛna tiɲɛ de dɛmɛ u bɛna tiɲɛ de ta u bɛna tiɲɛ de vote donc n'u y'o dɔn alihamudulila rabilalamina wa ne b'a la dalen b'a la minnu bɛ cnt in kɔnɔ ma politiki fɔ mɛ minnu bɛ cnt in kɔnɔ ne b'a dɔn nin tɛ se ka tɛmɛ olu ɲinɛ ma bilahi talahi n kalela ala la papiye sisedi n'u ni cnt mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye nin papiye ko in na u k'a dɔn ko dugukolo ko bɛ yen binkanni ko bɛ yen alihamudulila a bɛ tɛmɛ dugukolo bɛ sɔrɔ wa binkanni ko in bɛ taa salifu keyita bɛ cnt in kɔnɔ adama fɔnba bɛ cnt in kɔnɔ i y'a faamu ne yɛrɛ woloba hayidaramuso sirifumuso bɛ cnt in kɔnɔ yen jo dama olu bɛ cnt in kɔnɔ yen i y'a faamuya wa cnt ɲɛmɔgɔ yɛrɛ alihamudulilayi armée mɔgɔ sɔrɔdasi don alihamudulilayi jaw bɛ yen jaw den jaw bɛ yen jaw kɔrɔba tɔgɔma jaw b'a kɔnɔ yen alihamudulilayi minnu bɛ yen n'olu ye avokaya kɛ olu bɛ CNT in kɔnɔ yen alihamudulilayi donc ka o mɔgɔba mɔgɔbaw n tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ sinon video bɛ janya ne yɛrɛ fa bɛ CNT in kɔnɔ yen k'olu to a kɔnɔ yen a muso kɔrɔ a denmisɛnni ɲumanw k'olu to cnt in kɔnɔ alihamudulilayi rabili alamina ne b'a dɔn binkanniko in na ɲɛdɔn dugukolo ko in o na sɔrɔ parce que cnt in a falen don hɔrɔn de la a falen don yɛrɛwolow de la a falen don danayatigiw de la a falen don faw de la a falen don baw de la donc faw ni baw bɛ yɔrɔ min na ni denw kunkanko nana yen alihamudulilayi arabili alamina cnt mɔgɔw san duuru depuis aw bɛ depuis aw tɛ ne ka video lamɛn san duuru kɛlɛ mun ne bɛ kɛlɛ mun na musomanin minnu taara n'u taara kupu in ta bilahi n kalela ala la u mun binn'u kan o mun y'u u u chante o pour que ka musoko k'u la a tɔgɔ banba don min na musomaninw bɔra sɛnɛgali yan ne ka direct kɛ ka taa ka kupu ta ka na a b'a dɔn musomaninw tɛmɛtɔ sirada fɛ ne ka da la yan u ye n wele ko bala ko basikɛtikɛla musomanninw filɛ i ka da la n ye n kun jan kogo la u ye n wele ne jiginna ka na ne n'u y'an tagama an ye 500 mɛtiri de tagama an bɛ baro la u taara don mɔbili kɔnɔ banba b'a dɔn a yɛrɛ tun bɛ yen u taara don mɔbili kɔnɔ ka taa arepɔri la k'u tilen ka taa u taara kupu ta o musomanninw tɛrɛn tɛrɛn dugukolo ka di olu ma u ka na ni kupu ye dugukolo ka di olu ma ne bala bɛ balo la ne bala bɛ lamɛn o dugukolo ko masakɛ taganen kɔfɛ k'o kɔrɔtɔ kɔrɔtɔ ne dun bɛ balo la ne bɛ lamɛn ne m'a fɔ bilahi n ye musomanninw janfa n y'u janfa n ye faso janfa n ye drapo janfa bilahi maliyɛn kɛmɛ saba ni bi naani bɛ yan nɔ u taatɔ u ma mɔgɔ si wele u ni mɔgɔ si ma tagama ala y'o kɛ ne ye n'i y'u ye u den tan n'u an bɛ tulonkɛ la u y'a faamu ne yɛrɛ wa tɔntɔn bala tɔntɔn bala bɛɛ denmisɛnnin fitini u nana n'o dugu o ye perezidan ka dugukolo di olu ma o dugukolo kuturu ka tunun i y'a faamuya wa e sigi aw minnu bɛ cnt kɔnɔ a y'o lajɛ n m'a fɔ kalan mun b'aw la dɔnniya mun b'aw la dannaya mun b'aw kan tilennenya mun b'aw la mɛ ne bala kalela n ka hɔrɔnya la n'i ye ne sigi cnt kɔnɔ nin ko in ne ka k'a kalama ta n'i ye ne sigi cnt kɔnɔ a kuma na bilahi n kalela n b'a ɲɛfɔ aw tɔw ye aw bɛ fara ne kan mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko bala yɛrɛ ta kun basikɛtikɛlaw ka ko la ne denw don maliyɛnw de don sinɔn ne n'a si tɛ fa la ne n'a si tɛ ba la depi ala ye ne da basikɛtikɛlaba de bɔra ne bɛnna la mɛ ne faso la basikɛtikɛla ma bɔ yen koyi wa ne y'a faamuya wa mɛ ne bɛnna la o bɛɛ basikɛtikɛla minɛkurakaw bɛɛ bɛɛ b'o kalama minɛkura du o du basikɛtikɛla kelen bɔra yen soit balɔntanna bamakɔ kɔnɔ i y'a faamuya wa minɛkura bagadaji tomikɔrɔbugu i y'o faamuya wa tomikɔrɔbugu wɔlɔfɔbugu bolibana bamakɔ kura i b'o jateminɛ mali sportif ba bɛ bɔ nin quartier nin na i y'a faamuya donc n'an bɛ se k'u dɛmɛ a kɔni taara aw de kɔrɔ a taara aw de kɔrɔ anw tɛ ala ye an tɛ kira ye mɛ ni aw de taara ko aw bɛ jamana ka fɛn dɔ ta k'a yira fɛn min n'o bɛ se ka kɛ n'o man kan ka kɛ cnt mɔgɔw walidenw filɛ nin aw bolo yatimɛw ni b'aw bolo se t'u fa ye se t'u baw ye yatimɛdenw don falatɔdenw don fantandenw don tɛgɛlankolondenw don wa n b'a dɔn n'aw ye nin kɛ ibk ɲɛ ibk dalen a bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ ala ka aw kɛ k'a kɛ a nɛɛma ka se bua ma sinɔn bua y'a se kɛ dɛ bua ye nin kɛ koyi aw bɛɛ b'a dɔn cɛ mun kun ye ibk ye aw bɛɛ b'a dɔn burama ntanyana bi aw bɛɛ bɛ ntanya aw b'a dɔn aw fɛn fɛn bɛ balo la an fɛn fɛn bɛ balo la saya juru bɛ an bɛɛ la mɛ aw bɛɛ b'a dɔn ibk ye cɛ mun ye k'a kɛ mali perezidan ye dɔw ka taa ka taa jɔnjɔn ta farafinna jɔnjɔn ka na di ibk ma ko o masakɛ tun ye ibk ye a se b'a ye ka dugukolo d'olu ma k'a ka nkalon tigɛ ka papiye fu d'olu ma a bɛ mun tiɲɛ ye bɛɛ b'a dɔn ko o mɔgɔ tɛ burama ye bɛɛ b'a dɔn k'o mɔgɔ tɛ ibk ye bilahi tala o mɔgɔ tɛ maninkakɛ ye maninkakɛ bɛɛ b'a dɔn n'a sɔrɔ dugukolo don wa a b'a belebele de d'u bɛɛ ma wa a belebele de dir'u bɛɛ ma u taara o yɛlɛma k'o kɛ atetebuguni ye buwa ye mun d'u bɛɛ ma a bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛɛ ta bɛ bɛn du saba saba de ma bɛɛ b'a aw bɛɛ bɛ buwa sɔn dɔn y'o faamuya mɛ buwa tɛ balo la bi o mɛ a ko jumɛn bɛ yen minisiri kɔrɔ jumɛn bɛ yen k'o tun bɛ buwa ka gouvernement kɔnɔ k'o bɛna ka na tiɲɛ fɔ député kɔrɔ jumɛn bɛ yen k'o tun bɛ buwa ka gouvernement kɔnɔ k'o bɛna ka na buwa dayɔrɔ suma jɔnni bɛna finɛtiri dayɛlɛ buwa kaburu ye nɛɛma finɛtiri buwa y'a ɲɛ jɔnni ye k'a to balo la n'o bɛna wuli bi buwa kɔ la nkalon datɔ filɛ nin cɛkɔrɔba la alhamdulila arabilalamina sɛnte mɔgɔw aw y'aw miiri aw y'aw miiri sa aw yɛrɛ ka se ka ko dɔ fana kɛ ko min ni mɔgɔ na tɛgɛrɛ fɔ aw kun aw ka sɛnte ko la aw ka ko dɔ ɲɛnabɔ mun tɛ perezidanw ka ko ye mun tɛ y'a faamuya wa mun tɛ eh, politigisiyɛnw ka ko ye a ye ko dɔ kɛ anw fantandenw ye sa aw nana minnu nɔ la n'u ma se k'a kɛ aw ka ko dɔ ɲɛnabɔ anw yatimɛdenw ye sa aw nana minnu nɔ na n'olu ma se k'o kɛ sente depi aw nana tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ aw kun mɛ faamaw ka tɛgɛrɛ ni politisiyɛnw ka tɛgɛrɛ ni jamana sariya ni kɔkɛmɔgɔw kɛlɛli don mɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ san anw fantandenw kunkan ko filɛ n'aw ɲɛkɔrɔ binkanni an'an ka dugukolo an m'a fɔ aw k'a d'anw ma dɛ an ye ko dɔ de kɛ faso ye ka kupu d'afiriki ta faso ye ka kupu d'afiriki ta faso ye ka fa ka fadenw bati faso ye ka badenw bati faso ye balontan fan o fan basikɛti fan o fan tulonkɛ don mɛ musobakɔrɔ bɛ tafe foni ka kilɔti don ka tulonkɛ min k'o ni tulonkɛ tɔw tɛ kelen balontan tulonkɛ don mɛ cɛbakɔrɔ bɛ pantɔlɔ bɔ a la ka kilɔti don ka tulonkɛ min kɛ o ni tulonkɛ tɔw tɛ kelen a t'a lajɛ sa wa don min na coupe d'afrique nana hali n'aw kun tɛ cnt la aw kɔntana a ma na di buwa ma a ma ta ni buwa tɔgɔ ye buwa ka torofe tɛ buwa m'a ta minisiriw m'a ta depitew m'a ta kupu fɔra ko jɔn y'a ta ko mali mali de y'a ta mɛ an bɛɛ ma taa a ta o maliden jɔnw y'a maci kɛ basikɛtikɛlaw basikɛtikɛla ninnu y'a kɛ k'a di anw ma ka tɔgɔ di faso ma hali sini ni coupe d'afrique ko nana a bɛ fara faso tɔgɔ kan u kɔni y'o kɛ binkanni kɛr'u la mɔgɔw n'u den tɛ u den fana ka nafa u n'o tɛ olu minnu taara coupe d'afrique ta u ni coupe d'afrique tɛ u n'a valeur tɛ dugukolo mun dir'u ma u n'o tɛ n'i k'i b'o fɔ bi ko non non non k'e b'a fɔ fɔcogo min na ko non mun de ye farafinna to kɔ mun y'a to an ka mɔgɔ kalannenw y'a dabiri anw da la ko diplomasi kumacogo bɛ yen intellectuel kumacogo bɛ yen kumacogo de bɛ yen n k'o ye nkalon labɛnnen de ye ɛ zon zonkɔrɔba bɛɛ ɲagaminikɛla bɛɛ a bɛɛ seere a muso fɔlɔ de ɲagaminikɛla bɛɛ seere a muso fɔlɔ de bilahi ɲagaminikɛlaba bɛɛ seere y'a muso de donc o ti ɲɛ o ɛ ni mun binna mɔgɔ kan n'i k'i b'o fɔ k'i k'a fɔ ko viol n'i ko ko viol o ye tubabukan ye ɛ anw t'o mɛn o y'a fɔcogo de ye ka ɲa o kɔrɔ de y'i binna dɔ kan tubabukan na ɔ mais n'i y'a fɔ bamanankan na dun i binna dɔ de kan i ye dɔ de kakalaya mais an k'a to yen en tant que a ma fɔ ten tɔ u b'a dabiri an da la donc musomaninw ka tɛrɛnko CNT mɔgɔw a y'a kɛ ala ni kira kama an baw an'an faw ne kɔni dalen don aw la dɛ ne dalen don aw la parce que ne b'a dɔn musokɔrɔba hɔrɔn minnu b'a kɔnɔ yen ne b'a dɔn i y'a faamuya wa musokɔrɔba ɲuman minnu b'a kɔnɔ hinɛbagatɔ ɲuman minnu b'a kɔnɔ ne ba mun b'a kɔnɔ bilahi ne dalen don u la wa n dalen don cɛw la dɛ n dalen don faw la n dalen don baw la n dalen don jeunes fana na ben le cerveau ninnu k'olu to a kɔnɔ yen ka fɔnba ninnu to a kɔnɔ yen non ka dama ninnu jo dama ninnu to a kɔnɔ yen non alihamudulila olu n'u ɲɔgɔnnaw CNT ko ka jaw yɛrɛ to yen jawkɔrɔba tɔgɔma jaw jaw den jaw k'a to a kɔnɔ yen ni kɛlɛ sera so sa kɛlɛ sera so bilahi bilenba bɔ don ni basa ni labɛn mun ma bɔ o de t'a bolo seliba don bilahi ni muso ni labɛn mun ma bɔ o se t'a cɛ ye alihamudulilayi kɛlɛ jiginna so ala ka jeudi yir'an na basikɛtikɛlaw parents parents parents minnu bɛ yen i y'a faamuya wa parents de basikɛtɛriw ani basikɛtɛziw aw bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ aw ka dugawu bi ka minɛ n'i ye san tan kɛ ka ala deli n'i ye jinɛ ye don min n'a dɔn ko dugawu minɛna alihamudulilayi rabil alamina yeelen bɛ ka bɔ tunnel kɔrɔ sa halisa an ka fara ɲɔgɔn kan journalisiw i y'a fɔ makani jabatɛ i jabatɛ i bɛ fo i bɛ fo k'i barika da makani jabatɛ journalisi sportifu kɔnɔ i bɛ ko i bɛ fo ɲarelakaw den i bɛ fo jabatɛlakaw den i bɛ fo ɛɛ ala makanikɔrɔba tɔgɔma makani jabatɛ i jabatɛ i bɛ fo k'i barikada pap kamara cɛ pap dɔ bɛ bɔ baara dɔ kɔnɔ n'o ye hɛrɛ sɔrɔ ti o mago foyi tɛ baara la e mun bɔra basikɛti kɔnɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ka tila k'i kɔfilɛ basikɛti la i bɛ fo walahi i bɛ fo i ni ce i ni baraji papsɔn i bɛ fo dɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'a dogo mɛ papsɔn mun tɛ kɛlɛ kɛ k'a dogo dɔ bɛ kɛlɛ kɛ k'i dogo papsɔn mun ma dogo dɔ bɛ kɛlɛ kɛ kɔkan ka siran tubabu sariya ɲɛ papsɔn mun ma siran ɲɛ dɔ bɛ taa kɔkan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka baara sɔrɔ a yɛrɛ papsɔn mun taara kɔkan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka baara sɔrɔ ka tila k'i kɔfilɛ fantandenw na ale tun bɛ baara mun na ko yuruguyurugu mun kɛlɛ min b'a kɔnɔ ani janfa min bɛ basikɛti kɔnɔ ko k'o bɔ basikɛti kɔnɔ papsɔn n'i y'a kɛ a tɛ bali mɔgɔ la dɛ ne bala ko ten a tɛ bali mɔgɔ la dɛ e m'a ye jeliw ye nkalon da siriman i mɔkɛ la wa siriman siri e m'a ye jeliw y'a da siriman jelisɔnbali la ko siriman jelisɔnbali k'a kun tɛ mun na n k'a kun tɛ jeliw sɔn de mɛ a ka jelikɛ kun b'a bolo fɛn tɛ diɲɛ na k'a ka jelikɛ ko a bɛ mun fɛ k'a t'o fɛ siriman ko ten ko jatigi jelisɔn bɛɛ jeli bɛɛ sɔnna k'o ye nafigi ye k'ale ka jelikɛ bɛ balo la a ka jelimuso balo la funɛkɛ bɛ yen y'a faamuya a ka jɔnkɛ bɛ yen k'ale bɛ taa mun jeli wɛrɛ sɔrɔ k'a ta di ni jelisɔn don k'ale b'olu de sɔn o de la u ye nkalon da a la ko siriman jelisɔnbali sinɔn siriman ye mun kɛ bamakɔ a tile la i mɔkɛ siriman jelisɔnbali ye mun k'a mɔ a tile la ne bala ko ten o cɛ tɛ mun y'a kɛ parce que ne bala ko ten ale de fɔlɔ ye ale de ye ale de ye wahabiya finanse sunamɔgɔw siriman jelisɔnbali de y'a finanse sunamɔgɔw siriman jelisɔnbali de ye suna suna misiri ale u cɛ naani de ye suna misiri k'a jɔ mali la cɛkɔrɔba kelen i y'a faamu mun y'i ka dugukolo di n m'u bɛɛ tɔgɔ dɔn siriman jelisɔnbali de y'a finanse sunaya daminɛlen olu de ye sunaya pivo ye olu de fɔlɔ ye suna ye wa minnu y'a kalan kɛ ka na u nana sɔrɔ olu de y'a ye mali la mɛ u tun tɛ se ka kuma f'u tun ka mɔgɔw sɔrɔ denmisɛnninw sɔrɔ minnu bɛ se ka wajulu kɛ donc o denmisɛnnin ninnu u mɔgɔ saba olu de nana ka bɔ tunisi olu minnu nana y'a faamu o y'a sɔrɔ dugu ma tila olu minnu nana ne bala ko ten y'a faamu e, e, gine gine konakiriyɛn fila ani ganbiyɛn kelen olu de nana olu de tun bɛ yaala i y'a faamu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka wajuli kɛ mɛ siriman ninnu de tun b'a finanse siriman jelisɔnbali olu de ye sunaya finanse ni mɔgɔ min tɛgɛ man gɛlɛn o bɛ se k'i ka wari don a la mɛ a ka wari tun tɛ don batara ko de la sinɔn a ka jelikɛ tun b'a bolo papsɔn e, e tɛ sirimanden yan siriman mɔden yan bɛɛ tɛ k'i fa yan papsɔn an b'i fo k'i barikada vraiment tɔgɔ fɔ man d'a ye mɛ a fana e bɛ ka baara mun kɛ cɛya la gundo la yɛrɛ yira la an balimamusow fana bɛ k'o kɛ tina tina tinakɔrɔba tɔgɔma tina an b'i fo kana balaba don ka basikɛtikɛlaw fo ka sɔrɔ ka boisson dɔɔni min tiɲɛ kan jedidon afɛri bɛna taa cnt la an bɛ cnt ni yɔrɔ min k'o bɛna se jaw kɔrɔ ni ko ko sera jaw kɔrɔ o ɲɛnabɔlen jɔ an ka jaw ni yɔrɔ min a dankisɛ danden kolonɛli cɛ duuru mɔgɔ an k'olu ni yɔrɔ min an ka basikɛtikɛlaw yɛrɛ ni yɔrɔ min buwasɔn in ka di dɛ layilahayi kana balaba cnt mɔgɔ an jigi b'aw kan musomaninw u bin'u kan wa n'u ka dugukoloko jatɔya ko ɲɛnabɔli ani dugukoloko in ɲɛnabɔli fo journaliw k'a lakali one love à vous tous kana balaba a dankisɛ dande vive les aigles du mali